Eh, seyida fatumatu tarawele ya rabi ala ka lafiyaw di ala ka kɛnɛyaw di banabagatɔ bɛɛ lajɛlen an ka dugawu b'a bɛɛ lajɛlen ye ka ala deli ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan anw ka lahalaya a ka taa basigi kan o bɛ ala de bolo gɛlɛya minnu bɛ yen olu wulili o bɛ ala de bolo an bɛ jɛn ka masa in deli ya rabi an ka gɛlɛya minnu bɛ ala ka wuli ka bɔ yen banaw ala k'olu wuli ka bɔ yen kɛnɛya ala ka o sabati an ka lahalayaw ka yɛlɛma ka taa ɲuman kan ya rabi ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali damadɔ minnu bɛ yen an bɛna essayer ka jaabi dɔɔnin fɔ a la nin waati na ka ala deli ala ka an ni sababa bɛn kɛtaw ni fɔtaw la faamuya ɲuman ala ka o di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an makoto ala ka an bɔsi sitana la an bɛ an yɛrɛ sɛmɛ ala la ka tanga ɲini ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma k'ala deli ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali fɔlɔ o bɛ tali kɛ eh, tubi sira la maa min ni a ka denmisɛnya waati o bɛ a ka jɛnɛsiya waati a ma ɲumanw kɛ o bɛ a ye ɲumanw ni jugumanw ɲaami ɲɔgɔn na o kɔfɛ a tigilamɔgɔ nana tubi a ye juguman minnu kɛ o bɛ a bɛ minɛ olu ma wa bon mɔgɔ min ni a ma balikuya sariya baaraw ɲinilen tɛ ale fɛ mɛ a bɛ baara ɲuman minnu kɛ k'o sababu kɛ a bɛ maa min ka lamɔ kɔnɔ n'o ka yamaruya ye, baraji bɛ sɛbɛn o tigilama ye. Donc a bɛ tiɲɛli minnu fana kɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ lamɔ cogoya de y'olu fana ye. A bɛ tiɲɛli minnu fana kɛ alakota minnu kɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ lamɔ cogoya de fana kɛ a bɛ lamɔ yɔrɔ min na olu de ka baara de y'o ye o bɛ olu ka négligence de ye o ye donc o jurumi fana bɛ sɛbɛn olu kan. mɛ n'a sɔrɔla olu nɔ tɛ o ye olu y'u cɛsiri lamɔ la baara ɲuman kɛli la donc a yɛrɛ de ma kɛ maa ɲuman ye donc o kɔni o ye fɛn fɛn min ni ala tɛ mɔgɔ nɔ minɛ ni o ye en tant que i ma balikuya fɔlɔ a balikuyalen kɔfɛ sa a bɛ baara minnu kɛ a bɛ nɔ minɛ ni olu de ye n'a sɔrɔla k'a fɔ a tigilamɔgɔ fana balikuyala mɛ a ka sira ma kɛ silamɛya la donc fo kɔfɛ a nana a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛwale min na kɛwale jugu don nin bɛɛ lajɛlen a kɛra denmisɛnninma bi a kɛra a balikuyalen kɔfɛ a ye juguman fɛn fɛn kɛ n'i tubila o kɔfɛ ka se ka na ala ma ka baara ɲuman ta ala bɛ yafa i ma a kɛra denmisɛnya waati o o bɛ a kɛra e yɛrɛ kun balikuyala e tun bɛ jugumanw kɛ o o kɔfɛ e nana dɔn k'a fɔ juguman don e bɔra a la ka tubi ka se ka na ala ma donc tubi bɛ kɛ sababu ye ka i ka juguman ninnu bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ yen ka ala yafa i ma i bɛ ka baara ɲuman min kɛ ka i minɛ n'o baara ɲuman ye an b'ala deli ala ka tubi nɔgɔya anw ye ala ka tubi minɛ an bɛɛ ye ala ka yafa an ma an ka filiw la ani an ye ala kota minnu kɛ an bɛ min kalama an tɛ min kalama ka ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen makoto donc kuma kuntala surunya la a tigi bɛna ala ko min kɛ ka nimisa tɛmɛlenw na donc a kɛra a balikuyara a y'a kɛ o don a kun ma balikuya a denmisɛnninma a y'a kɛ sa

ala kira ko ko jibirila nana ka n'a fɔ ale ɲɛna k'a fɔ ko ni si tɛ sa i gɛrɛsigɛ min ye fo ka dafa ka d'i ma donc ko ni ko bɛ to cogoya la ko an ka siran ala ɲɛ ko an ka ɲinini kɛ ɲinini cogo ɲuman na gɛrɛsigɛ gɛrɛntɛli kana i bila i ka ɲinini kɛ ɲinini cogo jugu la sariya ye sira minnu daga tɛmɛ o siraw fɛ sariya minnu kɛ haramu ye yɔrɔ majanya ka bɔ olu ma donc olu de ɲinilen don e fɛ o de y'e ka devoir ye n'i ye sɔrɔ kɛ o sira la o ye ala ka don ye k'a d'i ma n'i yɛrɛ ma sɔrɔ kɛ i kɛlen kɔfɛ ka eh, baara kɛ ni silamɛya ta ye o fana o bɛɛ farala ala la o bɛɛ ye ala ka latigɛw ye donc e ta ye k'a sababu ta ka baara kɛ résultat o tɛ e bolo o bɛ ala de bolo ala k'an ni sababu bon ɲininkali min ye kuranna kalan pour que a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min mɔgɔ min tɛ foyi dɔn a la i bɛ se ka kalan cogo min n'a bɛ nɔgɔya i ye kuranna kɔni ala ye a yira k'a fɔ walaqad yassarna al-qur'ana lizikri fahal min muddakir ale ala ye kuranna kɛ fɛn nɔgɔ ye ni maa min bɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn donc pour que k'a ɲini k'a dɔn an tɛn'a fɔ ko nasi bɛ a la ko n'i y'o nasi kɛ ko i bɛ kuranna dɔn non kuranna tɛ dɔn ni sira damadɔ tɛ a fɔlɔ ye jumɛn ye timinadiya ka kɛ e yɛrɛ la a kuraji b'i la a kalan ka d'i ye k'a kalan a ka taa sɔrɔ a ja a ka di e yɛrɛ ye fɔlɔ a filanan ye jumɛn ye i ka kuraji ta kuranna kalan ka di e ye a kalan ka di a fɛn ka diya i yɛrɛ ye fɔlɔ a kalan k'a dɔn o ka diya i yɛrɛ ye fɔlɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan i ka kuraji t'a la ka se k'a kalan a sabanan ye jumɛn ye i ka gɛrɛ a dɔnbaga la i bɛ min ɲininka a naaninan ye jumɛn ye ka revision k'a la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen maa si tɛ nin kɛ kuranna la ni ala ma i gɛrɛsɛgɛ d'i ma i kan ka min dɔn donc maa min b'a dɔn gɛrɛ o la a kalan ka di e yɛrɛ ye i ka timinadiya kɛ ka kuraji sɔrɔ i ka revision kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a la maa min b'a dɔn i bɛ gɛrɛ o la donc n'i kɔni ye kɛ i gɛrɛsɛgɛ min ye i bɛ o sɔrɔ mais e bɛ k'a fɔ e bɛ fɛ k'a kalan a kuraji tɛ e yɛrɛ la ou bien a kuraji bɛ e la mais a kalan man di e yɛrɛ ye fɔlɔ k'a kalan ou bien temps tɛ e yɛrɛ bolo fɔlɔ k'e b'a kalan e mana dɔ kalan bi fo semaine wɛrɛ ou bien semaine fila kɔfɛ e bɛna dɔ wɛrɛ kalan a tɛ se ka dɔn o cogoya la dɛ sinon kuranna ala ko ale ye kuranna kɛ fɛn nɔgɔman de ye a kalan a kalan na ani a faamuya la ani hakili jigila a la yarɔ maa bɛ yen maa min bɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn k'i hakili jigin ni a ye wa ale ala b'o nɔgɔya i ye mais k'a fɔ ko nasi de bɛ k'o de bɛ a fɛn a ye fo i ka baara de kɛ donc o la fɛn sabatili kunkolo la o farala ala de la ala de b'o kɛ donc ala ko ale ye kuranna kɛ fɛn nɔgɔman in ten nin cogoya la donc o lahalaya la an bɛ se ka min fɔ kuranna maa min bɛ fɛ k'a dɔn donc o ye nin point naani ye a fɔlɔ a ka taa sɔrɔ a ka di e yɛrɛ ye fɔlɔ a filanan i ka kuraji t'a la a sabanan i ka gɛrɛ maa la min b'a dɔn o k'i kalan a la a sabanan i ka revision a naaninan i ka revision k'a la sani waati bɛɛ lajɛlen donc ka to k'a kalan sani waati bɛɛ lajɛlen i ye min ta ka i k'a repete ka taa ni ka segin kɛ donc a ka ca la i gɛrɛsɛgɛ min ye i b'o sɔrɔ ala k'an ni sababu bɛn min ye an balimamuso ka ɲininkali ye ni o ye ɲininkali laban ye ou bien ɲininkali kelen b'o kɔfɛ ko mɔgɔ min taara sanni kɛ n'o ye ciden ye n'a ye tɛrɛmɛli kɛ ka dɔ bɔ a la mais dɔ bɔlen kɔfɛ ale yɛrɛ o wari ta o wari e y'o wari min ta o ye janfa ye o ye sonyali fana ye e taara feerefɛn ɲininka feerefɛntigi ko ko kɛmɛ de lo e k'a k'a to bi segin la a y'a t'o la min bɛna sanni kɛ e taara wari minɛ o bolo e taara kɛmɛ minɛ o bolo e dun b'a dɔn bi segin de lo donc e taara kɛmɛ minɛ o la den na bi segin de di e ye mugan ta bi segin mugan nin tɛ e ta ye dɛ mugan in ye waritigi de ta ye min ye e ci mugan in ye o de ta ye e y'a tɛrɛmɛli min kɛ i bɛ se ka na waritigi nɔfɛ a feerefɛn tun ye kɛmɛ ye mais ne y'a tɛrɛmɛ k'a to bi segin la a y'a di bi segin la mugan de tora o filɛ nin n'a y'o minɛ a ta lo n'a ko a e yɛrɛ ka o ta o ye halala ye mais e ye nin kɛwale min kɛ e ye cɛ e y'a tigi janfa de parce que e b'a dɔn k'a fɔ a tora bi segin la ka ban mun na e ma na bi segin minɛ a bolo n'a sɔrɔla k'a fɔ e bɛ sɛgɛn min kɛ ka taa san e b'a fɔ a n bɛ taa i ka fɛn san mais ne ka sara ye nin ye n'a bɛnn'o la ka ban a b'i ka sara d'i ma mais en tant que sarako t'a la e yɛrɛ dun b'a lɔn fɛn prix ye bi segi ye feerefɛntigi ko ko ɔhɔ n y'a to o la e bɛna wari minɛ mɔgɔ min bolo i bɛna bi segi le minɛ a tigilamɔgɔ bolo donc n'i ma ya k'a fɔ k'a ye kɛmɛ d'i ma donc ni e y'a tɛrɛmɛ dɔ bɔra la na wari misɛn tɔ yir'a la a ne y'a tɛrɛmɛ a kun ko kɛmɛ le mais ne y'a tɛrɛmɛ k'a to bi segi la a sɔnn'o la o wari misɛn tɔ filɛ nin donc e ta tɛ dɛ e min y'a tɛrɛmɛ ni e ye ciden ye e ta tɛ e ka hakɛ tɛ donc nin lahalaya la e ye min ye wari d'e ma e y'o janfa o e tilara ka e y'a e ye nin kɛwale min kɛ i y'a sonya fana donc nka ni a ko e ma aa ne bɛ fɛn dɔn kɛmɛ de taa san n'i yɛrɛ sera k'a tɛrɛmɛ ka dɔ bɔ a la min bɔra la o y'i yɛrɛ ta ye a fɔra a banna mais en tant o ma kɛ donc wari in t'e ta ye i bɛn'a di waritigi de ma min y'i ci ala k'an ni sababu bɛn donc toujours an ye min fɔ k'a fɔ ko dugawu dɔ bɛ yen min bɛ kuranɛkalan nɔgɔya dugawu seulement ala deli ala ka kuranɛkalan nɔgɔya fɛn bɛɛ lajɛlen dulolen bɛ kuraji i yɛrɛ ka kuraji ta ka diya i ye i ka kuraji ta ka timinandiya nɔfɛ o ye kalan bɛɛ de ye k'a fɔ k'i bɛ dugawu dɔ de kɛ pour que ka se ka kalan nɔgɔya i ye ni mɔgɔ min y'a f'i ɲɛna a tigi y'i nɛgɛ dɛ ou bien k'a fɔ k'i bɛ eh, kilisi dɔ de kɛ i ka bigi la pour que i ka examen sɔrɔ ni mɔgɔ min y'a f'i ɲɛna a y'i nɛgɛ dɛ donc kalan fan o fan a mago bɛ courage ni cɛsiri de la ka cɛsiri ta ka courage kɛ ka tila k'a diya i yɛrɛ ye fo i k'a dɔn ala b'a nɔgɔya i ye mais ka courage t'e la e tɛ fɛ k'a fɛn ko e ye dugawu kɛ ka ban ou bien ko e zikuru dɔ kɛ k'o bɛ a nɔgɔya e bolo o tɛ o tɛ foyi kɛ dɛ donc i bɛ effort dɔ de kɛ k'a diya i yɛrɛ ka courage ta ka timinandiya nɔfɛ sanga ni waati bɛɛ an ye point naani min fɔ ka o labaara a ka ca la a bɛ nɔgɔya i bolo ala bɛ i dɛmɛ donc an bɛ min fɔ halisa o de a kɛra denmisɛnnin sa a kɛra maakɔrɔba ye a bɛɛ lajɛlen donc i ka i yɛrɛ di a ma a courage ka k'i la k'a diya i yɛrɛ ye donc k'a k'i ka hami ye donc a bɛ nɔgɔya ala k'an ni sawaba bɛn min ye an balimakɛ ka ɲininkali ye halisa ni o ye maa min ni dɔnniya tɛ ye a la dɔw bɛ ala ye dɔnniya d'o ma dɔw bɛ a ma dɔnniya d'o ma mɔgɔ min ni dɔnniya t'a bolo ni cas sugu dɔw nana o ka kan ka mun de kɛ parce que na dɔw bɛ o ye o bɛ taa yɛrɛ di jotigiw ma an kumana o kan y'a jira k'a fɔ silamɛ taayɔrɔ tɛ jotigi fɛ yen jotigi tɛ se ka tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma a tɛ se ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ mɔgɔ kan wa a tɛ se ka hɛrɛ fana lase maa ma nin bɛɛ lajɛlen ala de ye nin kɛbaga i bɛ ɲɛsin ala de ma ni ko nana e ma i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min a dɔnniya t'i yɔrɔ ala ye bɔda di an ma ala ko fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun n'i tɛ fɛn min dɔn ko i k'a dɔnbagaw ɲininka olu b'i bɛrɛn sira a kan ka kɛ kɛ cogo min donc n'o cas sugu nana e ma a dɔnniya t'e la a hakili fana tɛ e la a dɔnbagaw kɔni ala y'o caman bila dugukolo kan o bɛ fan bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka wuli ka s'a dɔw ma i yɛrɛ bɛ se k'a dɔw wele telefɔni na o n'a ɲɔgɔnnaw donc ala ko le n'i tɛ min dɔn sani i k'i girin k'i k'a kan a dɔnbagaw ɲininka o ye fura de ye o kodɔnbaliya ala kira ko sallallahu alaihi wasallam innama shifa'ul ayyi as-su'al ko jahiliya fura ani kodɔnbaliya fura o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ɲininkali de ye i tɛ fɛn min dɔn i b'a ɲininkali de kɛ sani i ka t'i yɛrɛ bila gɛlɛya ni tiɲɛli dɔ la donc sariya b'o sira kelen dɔrɔn de d'i ma fɛn o fɛn n'a dɔnniya t'i yɔrɔ a faamuya t'i yɔrɔ a hakili t'i yɔrɔ n'a ko nana ɲininkali de kɛ a dɔnbagaw la minnu b'a dɔn o b'i bilasira o bɛ sira don i kɔrɔ o de y'a kɛ cogo ɲuman ye ala ye o de fɔ an ɲɛna a y'o de don anw kɔrɔ sira wɛrɛ tɛ yen ni o tɛ min ye ka taa sira wɛrɛ fɛ n'o ye josiraw ou bien somaw ka sira o tɛ silamɛ ka baara ye n'i y'o kɛ kuma o kuma donc o kɔrɔ e yɛrɛ kɛra o dɔ ye donc an bɛ ala deli ala k'an kisi ka bɔ o kɛwalew ma ala k'an ni sawaba bɛn Eh, min y'an balimakɛ ka ɲininkali ye n'o ye a ka ɲininkali eh, sabanan ye eh, ko in bɛɛ bɛ se ka na gɛrɛsɛgɛ de ma gɛrɛsɛgɛ ye ala de ta ye a y'a tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka d'a ye cogoya min nka o n'a ta bɛɛ sariya ko k'i ka ɲinini kɛ sira ɲuman de kan n'i ye fɛn sɔrɔ o sira kan i bɛ ala waleɲumandɔn n'i yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ i cɛsirilen kɔfɛ k'a ɲini o ye ala ka latigɛ ye i ka sabali ka to tilennenya ani halala sira kan min ye k'a fɔ i ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ ma mɔgɔ ka tɔɔrɔ kana s'i ma mɔgɔ kɔni n'i bɛ mɔgɔw cɛ la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔw bali k'u ka tɔɔrɔ tɛ s'i ma dɛ mɛ sariya ye mun de ɲin'i fɛ ala ko wal kazimina al-ghayza wal afina anin nas o b'a yira k'a fɔ an tan k'i bɛ maaw cɛla maaw ka tɔɔrɔ bɛ s'i ma dɔnku ni maaw ka tɔɔrɔ ser'i ma sariya bɛ mun ne ɲini mɛ ɲini e fɛ i ka kɛ yafabaga ye ani dimi minnu ni maaw bɛ dimi ko minnu k'i la i k'a kun i yɛrɛ k'i yɛrɛ fana minɛ ka bɔ tɔɔrɔ ma ka ɲɛsin mɔgɔw ma dɔn o de al-kaffu anil aza i k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ mɔgɔw tɔɔrɔli ma sariya olu de ɲini i fɛ dɔn mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ ko mɔgɔ ka tɔɔrɔ tɛ se i ma mɔgɔ ka tɔɔrɔ an tan k'i bɛ mɔgɔw cɛra i mana i yɛrɛ minɛ cogo o cogo bɛɛ tɛ kelen dɔw ka tɔɔrɔ bɛ se i ma kɛwalew bɛ kumakan na dɔn o bɛɛ lajɛlen e de bɛ jɔyɔrɔ fila la silamɛ bɛ mun de ɲini silamɛ fɛ fɛn fila n'i bɛ maaw cɛ la a fɔlɔ ye jumɛn ye e ka tɔɔrɔ kana se maaw ma a filanan ye jumɛn ye ni maaw ka tɔɔrɔ sera e ma e ka kɛ yafabaga ye ani e ka kɛ tɔɔrɔ muɲubaga ye sariya bɛ o de ɲini e fɛ sabali ani yafa sariya bɛ o de ɲini i fɛ mɛ k'a fɔ n'i ye nin kɛwale kɛ maa ka tɔɔrɔ tɛ s'i ma maa tɛ se k'o garanti ta mɛ e yɛrɛ ni ne y'o kɛ e y'o kɛ bɛɛ y'o kɛ sigida la o ye hɛrɛ kɛlen ye o ye maaw ka tɔɔrɔ balilen ye dɔnku sariya bɛ o de ɲini anw fɛ min ye ka fɛn sɔrɔ ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ gɛlɛya kɔfɛ dɔnku fɛn sɔrɔ siraw sariya y'olu dayɛlɛ a bɛ fɔ minnu ma ko kɔmɛrisi siraw i b'o siraw ta k'i jigi da ala kan ka ala wele k'a ɲini maa ɲumanw fana fɛ u ka dugawu k'i ye gɛrɛsɛgɛ ɲuman na dɔn n'ala ye fatu k'i ye alihamdulila n'i y'o siraw fana ta sɔrɔ sɔrɔ siraw e ye baara kɛ olu la e ye baara kɛ e ma sigi so e wulila ka i yɛrɛ lamaga a kɛra dingɛsen sa o a kɛra lɔgɔ feere sa o a kɛra bin feere sa o a kɛra ka minɛn ta ka taa feere sa o a kɛra ka taa baara kɛ dɔ fɛ sa o sariya jɛnna ni sira minnu ye sɔrɔ sɔrɔ siraw la puruke ka se ka sɔrɔ kɛ o siraw ta o siraw tali ni gɛrɛsɛgɛ ye min ye ala yɔrɔ ala b'o d'i ma maaw gɛrɛsɛgɛ tɛ a kelen ye ala bolo ni gɛrɛsɛgɛ kɛra sɔrɔba ye ala b'o d'i ma ni gɛrɛsɛgɛ kɛra sɔrɔ moyen ye a b'o d'i ma ni gɛrɛsɛgɛ kɛra sɔrɔ fitinin ye a b'o d'i ma ni yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ kɛra ala bolo ko fitinin yɛrɛ don min tɛ labɔli kɛ fantanya sira la i kɛlen kɔfɛ ka siraw ta donc sɔrɔ kɔni tilan bɛ ala de bolo a ka d'a ye a b'a kɛ cogoya min i ye sɔrɔ kɛ sa i ma sɔrɔ kɛ sa a bɛ ɲini fɛ de ka muɲu ka to sira ɲuman kan ka ɲinini kɛ halala sira kan i kana kojugu kɛ i kana sonyali kɛ i kana tricheli kɛ i kana namara kɛ i kana mɔgɔ janfa walasa ka sɔrɔ kɛ o siraw la donc o la diɲɛ taa n'a ye nin ye ala ye o lahidu ta kuranna kɔnɔ ko ale bɛ fɛrɛli kɛ maa ye i n'a fɔ a bɛ dɔw gɛrɛsɛgɛ fana gɛrɛntɛ cogoya min donc n'a ta bɛɛ lajɛlen a bɛ ɲini fɛ e ka tɛmɛ sira ɲuman de fɛ sariya bɛ jɛn ni sira minnu ye o dɔ fana ye dugaw yɛrɛ fana ye ka dugaw kɛ k'ala wele ani k'a ɲini maa ɲumanw fana fɛ u ka dugaw kɛ u ye donc i bɛ o siraw de ta min ni a ma kɛ ni tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin maa ma i n'a fɔ sonyali i n'a fɔ fagali i n'a fɔ janfa i n'a fɔ tricheli i n'a fɔ tɔɲɔliw n'a ɲɔgɔnnaw k'a sɔrɔ a ma kɛ olugu dɔ ye i bɛ sɔrɔ kɛ sira minnu na donc i b'a kɛ sira ɲumanw na sariya jɛnna ni minnu ye donc n'i ye hɛrɛ sɔrɔ o la alihamudulila n'ala yɛrɛ ma sɔrɔ d'i ma fana donc e se ye min o de ye sababu tali ye a bɛ ɲini fɛ i ka muɲu i ka sabali donc i ka tɔɔrɔ kana se maaw ma ni maaw fana y'a se i ma i ka muɲu i ka sabali i ka kɛ yafabaga ye n bɛ se ka min fɔ nin kuma in na o ye nin ye ala ka an ni sababa bɛn min ye an balimakɛ ka ɲininkali n'u bɛ tali kɛ latigɛ la mɔgɔ minnu bɛ ni o ka lahalayaw bɛ gɛlɛya donc a bɛ o bɛ o bɛ tiɲɛliw kɛ n'a bɛ fɔ ko latigɛ lo k'u k'a tigilamɔgɔ to yen latigɛ ye tiɲɛ ye ala ka latigɛ ala mankutu dɔ ye ale de ye se masa ye ale de bɛ ko bɛɛ latigɛ donc a bɛ f'o ma ko alkadar latigɛ latigɛ ye tiɲɛ kɛ ala ka latigɛ fɛn foyi tɛ kɛ n'ala ma min latigɛ o fɛn fɛn bɛ kɛ ala de b'a latigɛ a bɛ sɔrɔ ka kɛ n'ala m'a latigɛ foyi tɛ se ka kɛ ala ɲinɛ ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ala ka latigɛ kɔnɔ mais ala ma adamaden si bila k'a fɔ ko i k'i ka ko dulon ka latigɛ kɔnɔ ou bien ko i k'a fɔ latigɛ de ye nin latigɛ ye ala de ka baara o tɛ adamaden ka baara ye adamaden bɛ limaniya ko kow bɔra ala la k'o ye ala ka latigɛ ye mais ala ma maa si bila ko i k'i ka ko dulon latigɛ la par exemple maa min ye kafiri ye a tɛ bɛn i ka i yɛrɛ to yen ten k'a fɔ ko ala ka latigɛ dɔ lo ala y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw kafiriw bɛ yen mais a ko kafiriw ma a ka kɛ silamɛ donc ala y'i yamari ni min ye e bɛ baara kɛ n'o de ye mais e tɛ min dɔn n'o dɔnniya bɛ ala dɔrɔn de bolo ala m'a fɔ ko maa si k'i jigi dulon o la dɛ k'a fɔ ala de y'a latigɛ ala y'o latigɛ min ala y'a fɔ i ye k'ale de y'a latigɛ donc ala de ko ko e tɛ se ka kɛ silamɛ ya ala de ko e tɛ se ka kojugu dabila ala de ko k'e ka kɛ kojugukɛla ya la ala m'o fɔ cogoya si la ala ye min fɔ e bɛ juger o de la ala ko ɲumanya kɛ ala ko kojugu dabila ni gɛlɛya nana ala ko i k'ale deli donc e ka baara ye o de ye e ɲamara min ye ka baara o de ye mais ala ye min latigɛ o tɛ e bolo e tɛ foyi dɔn o la o bɛ ala de ma sira minnu bɛ se k'olu débloquer ala y'o siraw de di e ma e bɛ baara kɛ n'o de ye nin kumakan minnu fɔlen filɛ par exemple maa min ye fantan ye est ce que a tigilamɔgɔ bɛna sigi a tɛ baara kɛ ko parce que ala de y'a latigɛ wari foyi tɛ maa min bolo est ce que a tigilamɔgɔ bɛ to yen ten le k'a fɔ k'ala de y'a latigɛ nk'a bɛ effort dɔ de kɛ tuma dɔ la dɔ bɛ bali ka kɛ dɔ bɛna kɛ waritigiba dɔ ye a ma sigi k'a fɔ ko ala bɛna ale k'a ye o nk'a ye baara dɔ le k'a sɔrɔ ala ka k'a ye n'a kun tora a ka fantanya la k'a fɔ k'ala ye n ka fantanya latigɛ a bɛ fɛn sɔrɔ wa waritigi joli joli bɛ yen ni fantan de kun don mais a ye wuli ka jɔ min kɛ k'i cɛsiri o kɔfɛ a sɔrɔla ka fɛn sɔrɔ n'o tigilamɔgɔ kun sigira fantanya waati ye k'ala ka latigɛ don est ce que a tun bɛ fɛn sɔrɔ donc latigɛ bɛ o ye tiɲɛ ye mais ala ma maa si bila k'a fɔ k'i k'i ka ko dulon latigɛ la ko ala de ye latigɛ la ala ye sira dɔ de don i kɔrɔ k'i ka baara kɛ n'o ye e bɛ baara kɛ n'o de ye o sababu o sababu de ye e b'o sababu min ta kuma dɔ la o de bɛ yɛlɛma don latigɛ la latigɛ dɔw bɛ yen ala b'a latigɛ nin bɛ kɛ mais en condition n'i y'a kɛ tan ou bien nin tɛ kɛ en condition n'i ma nin kɛ ou bien nin bɛ kɛ en condition ni e ma nin kɛ donc o n'a ɲɔgɔnna latigɛ caman bɛ dulonnen bɛ e ka wuli ka jɔ de la donc n'i ye nin kɛ ala bɛ nin kɛ n'i ma nin kɛ ala tɛ nin kɛ a bɛɛ ye latigɛ de ye ala y'a bɛɛ de latigɛ karimasina bɛ kɛ fantan ye ni a ye nin kɛwale kɛ karimasina bɛ kɛ waritigi ye ni a ye nin kɛwale kɛ ou bien e bɛ kɛ fantan ye n'i ma nin kɛwale kɛ ou bien e bɛ kɛ waritigi ye n'i ma nin kɛwale kɛ donc comme o latigɛ ninnu e t'a dɔn o de la min bɛ k'i ma hɛrɛ ye ala ye e bila olu de kɛ la nin kɛ nin kɛ nin kɛ nin kɛ donc e dan ye e ka ala ka yamaruyakanw de kɛ donc k'i cɛsiri ka sababu ta min ye sababu talen kɔfɛ sa résultatw tɛ e bolo bilen o bɛ ala bolo o de ye latigɛ ye donc jaabi min bɛ ala bolo o de ye latigɛ ye mais e bilala baara min na k'i ka baara kɛ e bɛ o baara de kɛ o de ye e ka kɛta ye a tɛ bɛn e ka sigi k'o baara ye k'a to yen de y'a fɔ ko latigɛ de lo la o tɛ bɛn donc o la fo maaw ka nin yɔrɔ faamu maa min man kɛnɛ ale ka sigi k'a fɔ k'a t'a yɛrɛ furakɛ k'ala de y'a latigɛ mais nk'i bɛ sababu ta e tɛ furakɛliw kɛ ya e tɛ taa visite kɛ ya e tɛ taa i yɛrɛ jate minɛ olu de ye sababu ye e b'olu de kɛ maa tɛ sigi ten k'a fɔ k'ala ye nin latigɛ k'i bɛ a ye k'a to yen ten non latigɛ ye ala ta ye e tɛ foyi dɔn o la mais ala ye sababu min di ko k'o sababu ta ni silamɛya bɛ jɛn ni o ye o tali ye e kan diyagoya de ye n'e y'o ta sa jaabi tɔ o bɛ to ala bolo o ye latigɛ ye e ka foyi tɛ o la o bɛ to ala bolo donc n'ala y'a latigɛ k'a fɔ sababu talen kɔfɛ k'i bɛ kɛnɛya i bɛ kɛnɛya n'a y'a latigɛ sababu talen kɔfɛ k'i tɛ kɛnɛya i tɛ kɛnɛya donc o latigɛ in o bɛ ala de bolo maa si kana i jigi da o kan k'a fɔ k'i bɛ i yɛrɛ dulon o la k'ala ye latigɛ la e bɛ min kɛ o de ye ala ye sababu min nɔgɔya ko ka o ta ka jɛn n'o sababu kɛlen ye e bɛ o sababu le ta donc maa min bɛ ka kojugu kɛ a bɛ ɲini a fɛ a ka tubi a ka bɔ a la ala ye tubi da yɛlɛ anw ye pour que an ka se ka bɔ kojugu la de donc e ma sababu ta e tora yen ten k'ala de y'a latigɛ maa min ka kow ka gɛlɛn e ma gɛrɛ ala la e ma ala wele e ma ala bato siraw ta ka gɛrɛ ala la k'ala wele ka siraw ta silamɛya bɛ jɛn ni sira minnu ye pour que ka gɛlɛya wuli ka bɔ yen e y'i sigi ten ko ala de y'a latigɛ la la la ala m'o fɔ dɛ ala ye sababuw de di latigɛ sababuw bɛ latigɛw de nɔfɛ o sababu ninnu a y'o siraw di e ma e bɛ o de ta nka min ye latigɛ ye o tɛ e bolo o bɛ ala de bolo donc ne ye sababu ta ni a bɛ kɛ min ye ala b'a kɛ o ye o tɛ e ka sira la bilen donc min mana kɛ a bɛ f'o de ma ko latigɛ mais mɔgɔ tɛ i yɛrɛ to latigɛ bolo k'a fɔ nin ye latigɛ tuma dɔ la i b'i yɛrɛ to fɛn dɔ bolo o tɛ latigɛ dɛ o y'e yɛrɛ ka ɲinifɛn ye donc o la fo maaw ka nin fɛn ninnu woloma maa tɛ maa to yen ten k'a fɔ ko nin ye latigɛ ye en tant que sariya nana ka nin yamaruya i bɛ baara kɛ ni sariya taw de ye nin kɛ nin to yen i yɔrɔ majanya ka bɔ nin ma nin sira ta o bɛ nin lase i ma donc n'i y'o sira ta n'i y'a sɔrɔ alihamudulila n'i m'a sɔrɔ fana a bɛ f'o ma ko latigɛ donc e bɛ baara kɛ ni i yamaruyala min de ye mais min ye latigɛ e tɛ foyi dɔn o la o dɔn bɛ ala dɔrɔn de yɔrɔ donc e tɛ i ka foyi dulon o la a tɛ bɛn maa ka maa ka fɛn fana dulon o la donc sariya y'i bila sira min i b'o de ta ala ka nin saba min ye ɲininkali filanan ni o ye dabali minnu bɛ kɛ yɔrɔ a bɛ furakɛ ni dabali fana ye ou bien ni jotigiw ka furakɛ ye wa sariya tɛ jɛn n'i ka furakɛli kɛ fɛn fɛn ye haramu sira ye sariya silamɛya tɛ jɛn ni a ye furakɛli tɛ kɛ haramu sira kan fura foyi tɛ yen k'a fɔ ko a fura normal tɛ sariya la minnu ye dabaliw ye o furaw bɛ yen kuranna la kuranna furakɛlaw bɛ yen minnu b'a furakɛ k'a ban donc a tɛ bɛn ka taa soma fɛ yen ou bien jotigiw fɛ yen ou bien lajɛlikɛlaw fɛ yen k'a fɔ k'olu de k'a furakɛ dabali minnu bɛ kɛ ani subaga baara minnu bɛ kɛ mɔgɔ la a bɛɛ fura bɛ kuranna kɔnɔna na eh, kuranna bɛ kalan a la a dɔw yɛrɛ bɛ sɛbɛn a dɔw yɛrɛ bɛ eh, eh, kalan a la donc ninnu bɛɛ lajɛlen fura bɛ kuranna la donc i n'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ tanga ɲini ala fɛ ni suran minnu suranw fana bɛ yen an delila ka caman ɲɛfɔ a la an ka sigi tɛmɛnlenw na donc a dɔ ye bakara mumɛ bɛɛ ye a dɔ ye ayatali kurusi ye a dɔ ye fatiya ye a dɔ ye eh, kuluwalɔ ani kulawzobirabi falakɛ ani kulawzobirabi nasi eh, n'a ɲɔgɔnnaw minnu n'u bɛ kuranna kɔnɔ ka taa se suratu tɔha ma donc ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ hali kuranna yɛrɛ i mana fan o fan kalan a la ka dumɛ o kan ka ala deli kuranna kumakan ye kumakan barakaman de ye ka ala deli o la an haminaw la ou bien banaw la a ka ca la a bɛ nɔgɔya donc minnu ka baara ye a furakɛli n'i sera olu ma olu bɛ se ka bilasiralikan caman d'i ma ani a bɛ furakɛ cogo min olu bɛ se k'o baara daminɛ ni i ye nka kɔni tɛ bɛn ka furakɛli kɛ haramu sira la ni o ye somaw fɛ ou bien jotigiw fɛ yen o tɛ bɛn o ka o ka jo baara ninnu kɛ ka furakɛli kɛ o tɛ bɛn silamɛ fɛ silamɛ k'o baara kɛ ala ka ni saba bɛn min ye ɲininkali laban ye n'o ye an ka karamɔgɔkɛ ka ɲininkali ye ale b'a fɛ walawalali ka kɛ a yɔrɔ la ni o ye seliden kalo tile wɔɔrɔ min bɛ sun ka fara sunkalo kan k'a dafa san sunni yɔrɔ juru bɛ maa min na e bɛ se k'o sun fɔlɔ ka sɔrɔ ka juru sara wa ou bien diyagoya i bɛ juru de sara fɔlɔ ka sɔrɔ ka o sara ɛɛ nɔrɔmali ye min ye i bɛ juru de sara fɔlɔ ka sɔrɔ ka tile wɔɔrɔ in sun mais n'i y'a ye k'a fɔ i tɛ se k'o bɛɛ kɛ kalo in kɔnɔ donc baasi t'a la i bɛ tile wɔɔrɔ in sun kalo in kɔnɔ parce que tile wɔɔrɔ in da ye kalo in ye ni kalo in sara o y'ale tɛmɛnen ye min ye juru ye tan bɛ yen fo ka taa se sanni san wɛrɛ ma nka si kɔni u bɛ ala de bolo mɔgɔ tɛ o lahalaya cogoya dɔn o ɲɛsiranya le kosɔn dɔw b'a fɔ ko min ye diyagoya ye ko i ka o de sara fɔlɔ parce que na i si a t'i bolo a bɛ ala de bolo mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ ni i si dan ye kalo nin donc ko n'i ye nafila sara nafila tɛ i tɛ ɲininka nafila la mais min ye farida ye tan dir'i ma pour que i ka se k'o sara k'i bɛ taa ɲininka o la donc ɲɛsiranya le b'a to dɔw y'a yira k'a fɔ ko fo i ka juru sara fɔlɔ sinon silamɛya la n'i ye eh, tile wɔɔrɔ in sun ka ban kalo in na donc i ka sun ka ɲi baasi t'a la o kɔfɛ juru min b'i la n'i sera k'olu sara baasi t'a la donc o la ka tile wɔɔrɔ in sara k'o bɔ yen fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka juru sara san kɔnɔna na silamɛya la baasi t'a la laɲini de ye i ka se k'i ka juru sara sanni sunkalo wɛrɛ cɛ o tan da yɛlɛlen de lo mais min ye tile wɔɔrɔ in ye o da ye kalo in ye donc sariya la baasi t'a la i ka tile wɔɔrɔ sun fɔlɔ o kɔfɛ ka sɔrɔ k'i ka juru sarali daminɛ baasi tɛ o lahalaya la donc o tan kɔnɔ i kɔni i b'i cɛsiri dugaw fana la ala ka juru in sarali a nɔgɔya i ye sani i ka kalifa cɛ mɔgɔ tɛ kalifa waati dɔn walasa a kana na kɛ ko wɛrɛ ye donc o la kuma kuntaala surunya la baasi t'a la i bɛ tile wɔɔrɔ in sun fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka i ka juruw sara juru sara in sariya la n'a y'i diya i b'a tugu tugu ɲɔgɔn na n'a y'i diya i b'a tigɛ tigɛ a bɛ nɔgɔya i ma cogoya min an b'ala deli ala ka kɛnɛya di an ma an ka se k'an ka juruw sara a kɛra ala ka juru o bɛ a kɛra adamadenw ka juru ye o yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen sarali nɔgɔya anw ye ala k'an ni sawaba bɛn ala k'an bɔsi sitana la ala ka hɛrɛ kɛ anw ye an ka jurumu ninnu ala k'olu ko ka bɔ anw na maaw ka juru minnu fana bɛ anw na k'ala deli ala k'olu saraliw nɔgɔya anw ye ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma aza wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu